Maayabulon bulontigi n ka wele bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka bɔ aw ka bɔ ko kɔnɔkulu aw ka bɔ ko kɔnɔkulu a daminɛ sɔgɔma 9 heures la an ka taa ji bɔn an benba sɔlɔminw ye an ka taa ji bɔn mali jamana ye ka hɛrɛ ko ɲini k'o lana jamana kɔnɔ walasa sanji ka na hɛrɛ ka na jamana kɔnɔ janfa jugu min bɛ anw kan o janfa ka ban o jibɔn o jibɔn o y'an benbaw ka namu kɔrɔba dɔ de dɛ maya o tuma a ye siran bɔ aw kunkolo la u nana anw bagabaga ni jahanama ko kumaw ye nkalonfu anw bɔra an ka jamana tutigɛbagaw kɔ ka tugu olu kɔ olu ye dunanw de ye donc o danga de bɛ jamana in kɔnɔ dɛ o danga de bɛ jamana in kɔ bi wele bila bɛɛ lajɛlen ma dinɛko tɛ dinɛko kɛlɛ tɛ siyako kɛlɛ tɛ fanga ko nɔfɛ ko tɛ jamana kanu min bɛ an na o de kosɔn an tɛ se k'an ka jamana ye tɔɔrɔ kɔnɔ k'an ma foyi kɛ o de kosɔn wele bilalen bɛ a bɛɛ ma cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ ka wuli aw bɛɛ ka bɔ ka na dimasi don juin kalo tile duuru 9 heures ɛɛ sutadunu ala foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa ne tɔgɔ ye kɔrɔjɛ musa dunbiya bon tɔn min bɛ mali kɔnɔ ko mayabulon mayabulon o bulontigi de ne ye ni dɔw b'a fɔ tubabukan na ko peresidan donc euh, ka dɔ fɔ tɔn yɛrɛ kan i bɛ se ka dɔɔni fɔ tɔn yɛrɛ fana kan bon mayabulon kɔni ye tɔn ye mali kɔnɔ tɔn min sigilen don ka farafindenw lakunu ka golofinw lakunu u ɲɛsin u yɛrɛ ko ma mali dɔrɔn tɛ tɔn in lakodɔnnen don ayiwa golofinna bɛɛ hali mali kɔ kan mayabulon lakodɔnnen don ko tɔn don min b'a fɛ ka anw ka laadakɔrɔw an ka namu k'olu lawuli k'u sigi sen kura kan an ka sɔlɔmin dɔya k'o lakuraya ka barika d'o la ka fanga d'o la an benbaw tun bɛ taa sira kɔrɔ min fɛ walasa sira in ka lakuraya ka a darajɛya kura ye eh, o tɔn de ye mayabulon ye an ye a tɔn sogolon an m'a sogolon i n'a fɔ tubabu tɔnw bɛ sogolon cogoya min na k'a fɔ ko président secrétaire o t'anw fɛ yen anw fɛ n'i ko ko bulon maya bulon bulon kɔni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ manden kɔnɔ bɛɛ bɛ bulon kɔrɔ dɔn donc bulon in mɔgɔ min b'o ɲɛfɛ a bɛ f'o ma ko bulontigi bulontigi dankan bɛ yen ayiwa koladilannaw bɛ yen nafolo maralaw bɛ yen donc nin bɛɛ bɛ tɔn in kɔnɔ mayabulon a tɔn a yɛrɛkɛlen don mali kɔnɔ bi kosɛbɛ an bɛ bɛlɛdugu a bɛ manden a bɛ jitimu a bɛ hali dɔgɔnɔ jamanaw kan a bɛ mali fan caman fɛ n'i bɔra mali kɔnɔ fana mayabulon ɛɛ a bɛ laginɛ a bɛ kɔdiwari a bɛ burukina faso a bɛ kameruni ɛɛ n'i yɛrɛ bɔra afiriki ka taa tubabu jamanaw kan erɔpu a bɛ yen mayabulon tɔndenw bɛ suwisi u bɛ faransi u bɛ bɛliziki u bɛ angleterre n'i taara continent américain kan mayabulon tɔndenw bɛ canada u bɛ états unis donc mayabulon bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ kosɛbɛ eh, bulontigi eh, mayabulon ye jibɔn eh, kɛ jamana nin kɔnɔ mhm. a ɲinata bɛna kɛ a tako naaninan ye mhm. kɛrɛnkɛrɛnya la jibɔn a kun ye mun ye ani a la ka laɲini ye mun ye
voilà i y'a fɔ cogoya min na mayabulon ye jibɔn dɔgɔda k'a kɛ kari natɔ nin dimasidon juin kalo tile duuru a bɛ kɛ sutadunu jibɔn ye fɛn min anw fɛ yan anw ka namuna ko kɔrɔba de don sutadunu hakililajigin na pɔn troisième pɔn de awɔ sutadunu ye an ka sɔnnikɛyɔrɔba ye ɛɛ pɔn troisième pɔn pɔn min bɛ sotiba ni misabugu cɛ o jukɔrɔla la yen pɔn kɔrɔnin dɔ bɛ yen ko babili kɔrɔnin ni mɔgɔ mɔgɔ y'o minɛ dɔrɔn i bɛ taa bila jama la sɔnnikɛ jama la yen babili kɔrɔnin sanfɛla la yen sutadunu sɔnni yɔrɔ yɛrɛ la a bɛ kɛ dimasidon juin kalo tile duuru ka daminɛ neuf heures waati la sɔgɔma neuf heures donc an b'a ɲini bamakɔ jama cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka jibɔn kɛ jibɔn yɛrɛ ye mun ye jibɔn ye anw ka namuna ko kɔrɔba de ye n'i y'a mɛn ko jibɔn an benbaw tun bɛ eh, jibɔn kɛ fɔlɔ namu kɔnɔna na a bɛ kɔmi eh, n'i bɛ fɛn dɔ ɲini danbaga fɛ anw ka eh, taabolo ni diinɛw tɛ kelen ye diinɛw ko ko olu bɛ ala deli mais anw tɛ ala deli directement anw bɛ an ka laɲiniw an b'o ɲini benba sukɔrɔw fɛ an b'o ɲini sigifɛnw fɛ fɛn minnu bɛ an dɛmɛ o laɲini ninnu olu kɛli an bɛ saraka dɔw de bɔ saraka bɔ a bɛ f'o ma ko jibɔn ɔ mun y'a tɔgɔ da ko jibɔn ji yɛrɛ de bɛ bɔn ji bɛ bɔn ka an haminanw da ji in kan ka ji bɔn ka sɔrɔ ka ji bɔn duguma an bɛ ji bɔn dugu ma k'a sababu kɛ an b'a dɔn hali ni i mɔkɛ i ma da yɔrɔ dɔn i mɔkɛ ta fa wa ni i bɛnba kɔrɔma hali n'i m'u da yɔrɔ dɔn bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ i bɛnbaw bɛ dugu ma u bɛ dugu jukɔrɔ o de kosɔn an bɛ ji bɔn ka u lahinɛ u lahinɛtɔ degun min bɛ an kan hamina min bɛ an na O da ji in kan ka sɔrɔ ka ji bɔn ni o haminaw ye ni saraka fɛn wɛrɛw b'an bolo n'o kɛra ye worow ye n'o ye sɛw ye n'o ye eh, eh, suman basannenw ye n'a ye fɛn wɛrɛw ye fɛn fɛn mana k'an bolo an bɛ sɔrɔ k'o da kan ka o di bɛnba sɔlɔmiw ma u ka an kungo ɲɛnabɔ o de ye jibɔn ye jibɔn ayiwa ji ye sugu fila ye n y'o fɔ ji kanma bɛ yen o ye ji gansan ye foyi ma ɲagami a la i n'a fɔ n'i ye ji bɔ ji kura bɔ kɔlɔn kɔnɔ sisan bamanankan na anw b'a fɔ ko ji kanma o bɛ kɛ jibɔn dɔ la wa ji lakolinen fana bɛ yen o ye ji ɲagaminen ye fɛn dɔ la soit a kɛra dɔlɔ ye soit nɔnɔ walima di di kolen en tout cas fɛn dɔw kɔni b'a la min ni ji yɛrɛ yɛrɛ tɛ kelen ye hɔn o ye ji lakolinen ye o fana ji bɔn bɛ yen a bɛɛ bɛ kɛ ni a ta kun de ye ji gansan n'a b'a fɔ ma ko ji kanma o bɛ bɔn kun jumɛn na o bɛ bɔn i n'a fɔ da kɔmasegin n'i ye ko dɔ fɔ sisan ko e tɛ o kɛ ayiwa i n'a fɔ sisan i ye gɛlɛya dɔ donna i ni muso cɛ i ni muso kɛlɛla belew e yɛrɛ dimina sa ka, ka muso in ka a haramu k'a danga mm. k'a fɔ e e tɛ jɛ ni a ye a ye a fɛ bilen k'i ye muso in ka tafe kɛ i ba ka tafe ye mm. yɔrɔ i ye kuma jugu fɔ bon e y'o o fɔ dɔw nana i deli k'a fɔ a i ye kuma min fɔ i ka segin kɔ kana kɛlɛ kana kɛ donc u nana kɛlɛ dala fɔ ka fɔ ka ban donc pour que o e ye kalikan min kɛ o kara kana i minɛ i ka ji de bɔn i bɛ sanankun wele ka na o ka na kɔmasegin jibɔn kɛ ka kumakan fɔ ka yafa ɲini ko ka i bɛ segin kɔ o ji bɛ bɔn ni ji kanma de ye ji min kura bɔra ka sɔrɔ fɛn ma k'a la o ye ji kanma bɔnnen bon n'a sɔrɔ sisan i bɛ ka fɛn dɔ de laɲini i yɛrɛ haminan dɔ i bɛ ka hɛrɛ dɔ de ɲini k'a kunsi kan k'a kunsi i yɛrɛ ma k'a kunsi i ka du ma k'a kunsi i ka dugu ma k'a kunsi i ka jamana kan o jibɔn bɛ kɛ ni ji lakolinen de ye dɔlɔ b'o la ɲɔdɔlɔ o di kolen o hali dɔw yɛrɛ bɛ tubabudɔlɔ ninnu bɛɛ k'a la ayiwa i bɛ se ka fana ɲɔ ɲɔmugu kɛlen ji la bamanankan na an b'a fɔ o ma ko jalan a bɛ se ka kɛ ni jalan ye ɛɛ a bɛ se ka kɛ ni sumansiw yɛrɛ basannen ye ɲɔgɔn na n'i ye ɲɔkisɛw ni finikisɛw ni fɛn malokisɛw ɲagami ɲɔgɔn na fɛn fɛn bɛ dun mɔgɔ fɛ olu bɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na ka i ka sarakabɔ in kɛ ni o ye. bulontigi yala ni jibɔn min bɛna kɛ dimansi nata o maaya bulon ka haminanko de don wa de bɛ dɔrɔn de bɛna fɔ a kɔnɔ wa tari jamana mumɛ bɛɛ lajɛlen b'a niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ wa voilà n y'a f'i ɲɛna cogoya min na jibɔn ye fɛn kɔrɔba de ye mali kɔnɔ koyi mayabulon ka ko ladalen tɛ mais jibɔn tun bɛ kɛ mɔgɔ de tun bɛ jibɔn kɛ i yɛrɛ haminan de la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mali kɔnɔ tɔn ka a dilan k'a fɔ ko bon an b'a kɛ jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc jibɔn in bɛ kɛ mali bɛɛ lajɛlen de la an b'a dɔn bi an ka jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka jamana a bɛ janfa kɔnɔ an ka jamana tɔɔrɔya caman b'an kan tɔɲɔ b'an kan anw y'an seko kɛ an ma se ka a ban jibɔn kun ye min ye ni i y'i seko kɛ ko o ko la e ma se i taa a dayira sukuraw la k'a da yira benba sɔlɔminw na wa k'a da yira sigifɛnw na u ka se ka an dɛmɛ an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ donc a bɛ ka kɛ jamana bɛɛ lajɛlen de kama a tɛ ka kɛ mɔgɔ kelen kama dɛ mɔgɔ kelen haminanko tɛ mɔgɔ kelen haju tɛ a bɛ ka kɛ jamana bɛɛ ye mali bɛɛ nin yɛrɛ ka bon mali ma parce que an bɛ k'a kɛ farafin jamana bɛɛ b'a kɛ an fɛ ɲinan jamana mugan de bɛ jibɔn kɛ an fɛ kura ko a tɛmɛna mali yɛrɛ kan mali kelen kan ma a diɲɛ de bɛn'a kɛ sisan jamana mugan bɛ ko min kɛ a bɛ kɔmi paki bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ cogoya min na kerecɛnw fɛ i n'a fɔ seliba bɛ kɛ cogoya min na silamɛw fɛ anw fana ka jibɔn ye farafin laada de ye farafin bato dɔ de kɛtɔ ye diɲɛ bɛɛ fɛ tɔ min sera ka kɛ o ye mayabulon ye hakilila jiginna e yɛrɛ da y'a sera a yɔrɔ ma mhm. e y'a yira k'a fɔ farafinna jamana caman burukina b'o la senegal b'o la cote d'ivoire b'o la mhm. o n'a ɲɔgɔnna caman mhm. fo ka taa se farajɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen ye jibɔn o m'a wele wele cogo wɛrɛ la o y'a to jibɔn na yala kun dɔ b'a la wa kun b'a la
kun b'a la parce que farafinna ko ka ca taabolo ka ca y'a ye hali n'i ye mali yɛrɛ ta ɛɛ n'i taara bɛlɛdugu bɛlɛdugukaw ka sɔnni cogo dɔw bɛ yen n'i taara jitimu u tɛ yen n'i bɔra yen n'i taara dɔgɔnɔw fɛ yen olu ta kɛcogo dɔw bɛ yen n'i bɔra yen ka taa bɔbɔw fɛ senufow fɛ olu ta kɛcogo dɔw bɛ yen donc danfara danfaraninw bɛ yen donc o danfara danfaraninw de kɛra sababu ye ka anw anw fɛgɛya k'a fɔ ko ko tɛ farafinw bolo min ye kelen ye o de kosɔn mayabulon y'o ye k'a fɔ ko fɛn min bɛ farafinw bolo n'o ye kelen ye o ye jibɔn in ye n'i ye farafin si o siya ta bɛɛ bɛ jibɔn in kɛ anw fɛ mali kɔnɔ mali siya bɛɛ b'a kɛ n'i taara lagine lagine siya bɛɛ b'a kɛ n'i taara côte d'ivoire burkina fɛn fɛn farafin bɛɛ b'a kɛ bon kanw de tɛ kelen ye a wele cogo tɛ kelen ye donc o la an ko ko bon komi a ju bɔra anw fɛ yan anw ka kan ye bamanankan ye a bamanankan na a bɛ fɔ ko jibɔn donc fɛn o fɛn y'a ye farafinna o bɛɛ y'a ye mayabulon de la o tuma u ko ne y'a ɲini ko bon bɛɛ k'a wele ko jibɔn mun bɛ bamanankan mɛn o mun t'a mɛn o bɛɛ k'a mɛn ko jibɔn fo kan dɔ de ka kɛ a ka kɛ fɔ ko nin y'a wele cogo ye i n'a fɔ kerecɛnw b'a fɔ ko paki bɛɛ ko ko paki hali n'i tɛ tubabukan mɛn bɛɛ b'a fɔ ko paki paki donc jibɔn fana bɛɛ b'a wele ten ko jibɔn n'i taara burukina u b'a fɔ ko jibɔn mɔsiw b'a fɔ ko jibɔn eh, dagaraw b'a fɔ ko jibɔn fɛn fɛn bɛ yen u b'a fɔ n'i taara côte d'ivoire abiyew ni fɛnw bɛ yen bɛɛ b'a fɔ ko jibɔn betew bɛɛ ko ko jibɔn n'i taara lagine laginekaw n'an bɛɛ kelen ye maninkakan de bɛ yen olu b'a fɔ ko jibɔn n'i taara faransi faransikaw ko jibɔn n'i taara kanada ko ko jibɔn n'i taara diɲɛ fan o fan bɛɛ ko ko jibɔn donc jibɔn ye anw ka kan don mais a internationalisera ka kɛ bɛɛ k'a fɔ ko jibɔn e yɛrɛ y'a fɔ ko nin bɛ kɛ jamana yɛrɛ de kama yaasa cogo min na jamana bɛ se ka bɔ janfa kɔnɔ ani ka se ka woloki k'a yɛrɛ sɔrɔ yala i n'a fɔ an ɲɛ b'a an bɛ to k'a ye tuma caman na namu tigilamɔgɔw n'o wulila k'u bɛ dubabu kɛ jamana ye k'u bɛ taa ala deliw kɛ i b'a ye jamana b'a bolo don a kun ka musaka di u ma ko cogo min na a fɛnw bɛ se ka nɔgɔya o bolo cogo min na yala aw ka nin wulikajɔ na dɛmɛ sera ka d'a ma ni n b'a dɔn k'a fɔ nin y'a siɲɛ naaninan ye min bɛna kɛ dimansi nata ni i y'a fɔ cogoya min na nin ye jibɔn a tako naaninan de ye 2019 an y'a kɛ ka n'a bila fo bi la a tako si la an ka faama ma ye a yɔrɔ la u ma deli ka dɔrɔmɛ kelen di an ma a dɛmɛ si la fana a ko si la an kɔni an tɛ k'a kɛ an yɛrɛ ka haju la dɛ anw bɛ k'a kɛ jamana de ye ayiwa jibɔn san o san tura fila de bɛ faga ɲinan ta bɛ kɛ an tura seekinan de ye k'a faga k'a saraka jamana ka hɛrɛ sɔrɔlen de kama an tɛ k'a dabɔ tɔgɔ kama an tɛ k'a dabɔ jɔyɔrɔ ɲini kama an tɛ k'a dabɔ foyi wɛrɛ kama anw bɛ k'a dabɔ yan jamana an bɛnba mun y'a tu tigɛ ka sɛgɛn kɛ ka warajugu gɛn ka jinɛjugu gɛn ka sajugu gɛn ka jamana tu tigɛ k'i sigi ka dugu da ka dugu sigi o dugu de bɛ ka buruja bi juguw bɛ ka o dugu di janfanciw ma ka an juguw ma o de kosɔn an wulila ka an ta in kɛ an y'a ye jibɔn fɛn fɛn kɛra a dun bɛɛ nɔ yera koyi jibɔn nɔ yera a nɔ yera a fo ka taa dɔn k'a nɔ yera misi bonna a biɲɛ la bawo an ye dangalikan mun kɛ a yɔrɔ la an y'a ye fɛn fɛn mɔgɔ minnu tun bɛ faso janfali la dɔw sara dɔw ka du cira dɔw bolila dɔw halakira donc ko caman kɛra an nɔ tɛ dɛ bɛnbaw de nɔ don bɛnbasuw olu ko ko olu ye jamana min tu tigɛ ka sajuguw gɛn ka jinɛjuguw gɛn ka dugu in sigi u tɛna sɔn jugu ka bɔ ka na tiɲɛli kɛ bawo n'i ye a ye farajɛw de bɛ k'an kɛlɛ bon farajɛw tɛ janfa si siri dugu ma ni o duguden dɔ t'a la donc an ka duguden minnu bɛ ka don juguw fɛ k'an ka jamana kɛlɛ an bɛ olu fana danga u ka ko ta k'a di bɛnbaw ma k'a ta k'a di jinɛw ma jibɔn in ɲɛna f'an y'a ye diinɛ wɛrɛw bɛ ka a kopiye ka a fɔ k'olu bɛ dubabu kɛ an b'a dɔn eh, faamaw ma deli ka anw taabolo kɔrɔ mɔgɔw dɛmɛ mais u b'olu dɛmɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ yala aw de tɛ wuli aw de tɛ se u ma waa taara a ko bɛ sɔrɔ sira jumɛn de fɛ an bɛ se an bɛ se u ma kanbɔbaliya eh, fanga tigilamɔgɔ ne hakili la u mago de tɛ anw na walima u bɛ maloya u ni somaw ni donsow k'i jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ walima u bɛ siran u ni somaw ni donsow k'i jɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw ka lagosi eh, ɲɛsiran ye n'o tɛ san si ma kɛ an san naani filɛ nin san si ma kɛ ni an ma lɛtiri ci k'a kɛ ministère nin bɛɛ ministère nin ministère min concernélen don a la ministère des affaires religieuses et du culte san o san an bɛ lɛtiri sɛbɛn ka ci u ma tɛ an jaabi n'u y'an jaabi san u b'a fɔ ko wari t'an kun ka aw dɛmɛ a dan ye hali u tɛ na an ka invitation na ministère de la culture fana bɛ ten o fana an bɛ san o san an bɛ lettre d'invitation ci u ma k'a f'u ye ka dɛmɛ ɲini u fɛ mais u si ma deli k'an dɛmɛ dɛ an yɛrɛ y'a bolo la présidence kabini ibk bɛ fanga la san o san an bɛ lettre ci u ma k'a ɲini ka daminɛ présidence la ka na ministère de la culture la ka na ministère des affaires religieuses et du culte mais ninnu si tɛ ma deli ka an dɛmɛ ɛɛ u tɛ na an ka jibɔn yɔrɔ fɛnɛ na ma deli ka na an ka jibɔn yɔrɔ la u bɛ ka siran mun de ɲɛ an kɔni tɛ o dɔn olu de bɛ o dɔn kun jumɛn na u tɛ dɛmɛ kɛ ayiwa hali ni fɛn tɛ u kun ɛɛ aw ko ko fɛn tɛ aw kun aw de aw de bɛ fanga la sɛnɛkɛla ni koyo koyo bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na olu b'u ka sɛw minɛ ka na jibɔn in na olu bɛ u ka baw minɛ ka na an bɛna jibɔn in kɛ aw minnu bɛ ɲɛfɛ n'aw ko ko fɛn tɛ aw bolo ayiwa o tɛ se ka faamuya dɛ hali n'i ye siɲɛ kelen minɛ ka na a ye nin kɛ ka aw yɛrɛ aw yɛrɛ dɛmɛ anw bolo o ye ko dɔ ye est ce que o sababu dɔ fana tɛ eh, diinɛ minnu nalen bɛ eh, n'an bɛ se ka jate n'a fɔ sɔgɔma dugutigi wula fɛ eh, disons sɔgɔma dunan wula fɛ dugutigi est ce que o de tɛ ka kɛ problème ye bi bi in na ni aw minnu bɛ ka bɛnbakɛw ka taasira lafasa n'o ye yan tu tigɛbaaw ye mhm. ko o bɛ ka aw kɛ bolo kɔfɛfɛn ye bi i y'a fɔ cogo min na a kɛra ten a kɛra ten cɔyi n y'a f'i ɲɛna sisan an bɛnbaw somaw domaw donsow sirakɔrɔ taamabaaw olu de ye yan tu tigɛ ka yan sigi kuranɛ ma ye mali dugu si sigi bibulu ma mali dugu si sigi au contraire nin livre ninnu kɔnɔ olu ye anw bɛnbaw danga ka kuma jugu fɔ an bɛnbaw ma ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an sɔsɔ i bɛ na n bɛ n ta dalu f'i ye olu ye anw bɛnbaw danga anw bɔra an ka jamana tutigɛbaaw kɔ ka tugu olu kɔ olu ye dunanw de ye donc o danga de bɛ jamana in kɔnɔ dɛ o danga de bɛ jamana in kɔ bi sinon u y'a fɔ u ka livre kɔnɔ ko eh, la malédiction de cham de cham ko farafinw dangalen don noé denkɛ noé denkɛ nuhun denkɛ ko o ye farafin ye olu ka livre kɔnɔ farafin ye mɔgɔ dangalen de ye mais o danga o ye nkalon ye danga min b'an kɔ an y'an ban an bɛnbaw suw la k'an ban bɛnbasolamu na ka tugun olu kɛlɛbaaw kɔ o de danga bɛ an kɔ u y'an danga dɛ u y'an danga u ka danga ye c'est à dire que diinɛ diinɛ dunan ninnu u ye bɛnbɛnbɛn de kɛ k'anw danga a saba bɛ y'an danga a daminɛna juifu la olu ka tora kɔnɔ anw ka dangalikan bɛ yen olu ka tora o sɛbɛnna anw ka tɔɲɔ kan ni min ma sɔn ka da le guide des égarés chapitre euh, 17 an ka dangalikan b'a kɔnɔ n'i ye kerecɛnw ta bibulu ta u ka fɛn dɔ bɛ yen ko genèse n'i ye genèse ta chapitre 20 à 27 an ka dangalikan b'o kɔnɔ n'i ye kuranɛ ta fɛnɛ o kelen bɛ yen u ka suran dɔ bɛ yen ko ali imran n'i y'o ta sura 106 107 an ka dangalikanw bɛɛ bɛ nin donc nin diinɛ saba in ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka anw danga ko anw tɛ mɔgɔ ye o diinɛ o nɔgɔni na tubabuw nana u ka mara sigi k'a fɔ ko anw fana tɛ mɔgɔ ye ka tila ka loi yɛrɛ bɔ ko le code de l'indigénat code noir oui code noir u y'a daminɛ fa k'an kɛ jɔn ye ko anw ni baganw bɛɛ ka kan sɛnɛkɛ tura minnu bɛ an bolo k'an ni olu bɛɛ ka kan i bɛ se k'a san i ka tura san i bɛ farafin san ten k'i ka ko k'a la o code noir o o bantuma u nana dɔwɛrɛ kɛ tuguni na colonisation daminɛ ko indigénat c'est à dire ka anw kɛ bagan ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bon mɔgɔ minnu bɛ ka tugun olu kɔ bi olu de bɛ fanga la ne b'a f'u ma ko tubabu woloso i y'a ye jamana in ko tɛ se ka ɲɛnabɔ donc se dira mɔgɔw ma mɔgɔ minnu tɛ jamana dɔn minnu tɛ jamana yɛrɛ namu fɛ ɛ n'a mɛn ko misigɛnna ne ye misi ta k'a di misigɛnna ma mɔgɔ min tɛ misi dɔn ne ko k'o ka misi gɛn o bɛ ɲa wa a minɛ cogo tɛ ɲa a bɛ ten de bi ok yala ka bɔ kuma na welewelekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin minnu ko ko olu bɛ segin so n'an b'a fɔ o ma ko le retour aux sources ko ko jibɔn bɛ yen dimanche nata welewelekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin u ma yasa u ka se ka kɛnɛ sɔrɔ bon welewelekan min bɛ ne bolo o ye ka ɲɛsin sani i ka taa yɔrɔ jan o minnu sɔnna k'olu bɛ segin so ani minnu na sigana b'o la n'u bɛ namu diinɛ tigilamɔgɔ ninnu kɔ halisa mais a ka di u ye a sigana b'o la o ka se aw bara yala i bɛ assurance jumɛn di u ma
bon minnu sɔnna k'an ka segin so yɔrɔ kuma t'olu ta la bilen a ye na an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a sigana bɛ minnu na

ani a bɛ kɛ a tigiw fɛ cogoya min na kelen tɛ arabu arabu ye arabu de fɔlɔ nana n'u ka diinɛ ye arabu diinɛ ye tiɲɛni min don anw kun a ka ca a kɔlɔlɔ tɛ se ka fɔ ka ban jibɔnyɔrɔ la n bɛn'o fɔ tubabuw ye kɔlɔlɔ min don anw kun tubabuw mara u ka mara cogo an'u ka diinɛ u ye kɔlɔlɔ min don anw ka jamana kɔnɔ o bɛna fɔ jibɔnyɔrɔ la n tɛna se o bɛɛ ma yan bi n bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ k'i hakili latigɛ anw ta in de ɲɔgɔn si tɛ nin de fɔlɔla wa nin de bɛ laban o tuma a ye siran bɔ aw kunkolo la u nana anw bagabaga ni jahanama ko kumaw ye nkalon fu tiɲɛ foyi tɛ yen mɔgɔ si ma taa k'a ye ko jahanama dɔ bɛ yen k'i bɛ bila k'i bɛ bila o tasuma kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ bila o tasuma kɔnɔ anw ye dali masa yɛrɛ de dɔ ye donc dali masa bɛ k'a yɛrɛ a yɛrɛ jeni donc u bɛ ka mɔgɔw bagabaga ni nin ye ko n'i taara nin jibɔn kɛ n'i taara nin kɛ k'o ye kafiriya ye k'o ye bidaya ye k'i ye fila fara ala kan k'i ye fila fara ala kan mɔgɔ si ma o fɔ anw ka kan bɛɛ la mali kɔnɔ yan mali siya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dali masa ye kelen pe ye an bamananw ko ko dali masa mari masa dɔgɔnɔw ko ko anma ou bien anba ɛɛ miyankaw ko ko ɛɛ senufo ko ko kulɔ kulɔcɔlɔ ɛɛ ɛɛ dɔw b'a fɔ ko ko kilɛ ɛɛ sikaso fanfɛla la yen donc tɔgɔ b'a la an ka kan bɛɛ la o kɔrɔ k'an b'a dɔn kuranɛ ma na ni o ye anw fɛ yan anw b'a dɔn ko dali masa bɛ yen mais dali masa in mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn an kɔni b'a dɔn an ma bɔ sanfɛ ka cun an nana an bɛnbaw de sababu la donc n'an b'a fɛ ka segin dali masa in ma fo an ka taa an bɛnba kɔrɔw olu ka sira kelen de fɛ o de ye sira jɛlen ye o sira ŋunin t'o sira fɛ gunkurun t'o sira fɛ ayiwa dingɛkolon t'o sira fɛ nka ka tugun arabukan na u ka ko dɔn anw kunkolo ma e b'i jɔ k'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ ka kan dɔ fɔ i bɛ tɛ kan min yɛrɛ kɔrɔ dɔn a bɛ se ka kɛ i bɛ k'i mɔkɛ neni i bɛ k'i benba dɔw neni i t'a e t'a dɔn e bɛ ka min fɔ i t'a dɔn donc an ka bɔ o fili kɔnɔ ka kɛ an yɛrɛ ye maayabulon ka wele ye nin de ye donc a ye sigasiga bɔ aw la pewu pewu pewu pewu pewu a ka na an ka jibɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jibɔn kɛra aw yɛrɛ ɲɛna i yɛrɛ hakili mana min di i ma o de ye tiɲɛ ye
nin tun y'an ni kɔmɔtigi kɔmɔ karamɔgɔ kɔrɛjɔ misa dunbiya ka laseli ye ka bɛn ni jibɔn min bɛna kɛ dimansi nata ni juin kalo tile duuru ko bɛɛ lajɛlen welelen don a siga bɛ minnu na k'u ka siga bɔ u yɛrɛ la u ka na ɛɛ a bɛ daminɛ waati kelen jumɛn na voilà jibɔn bɛ daminɛ dimanche don sɔgɔmada fɛ 9 heures o ka bɛɛ sɔrɔ babili kɔrɔnin sanfɛla la yen a ye na diinɛ kɛlɛ tɛ fangako kɛlɛ tɛ ayiwa siya kɛlɛ tɛ an ko de k'an ka segin an benbaw ma an benba solɔmiw ma an benba suw ma o de don donc bɛɛ lajɛlen welelen don cɛ ni muso cɛko t'a la musoko t'a la denmisɛnya t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la bɛɛ ka na aw yɛrɛ ye kɔrɔfɔ mɛn bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka an ka eh, laadalakɔrɔw an k'o latilen ka mara sigiso ka woloki sɔrɔ o kɔnɔna na sabu ko eh, ya o ya ko yɛrɛya de ɲɔgɔn tɛ eh, karamɔgɔ i ni ce kosɛbɛ eh, bɛɛ nalen yala fɛn dɔ exigélen don wa i n'o ka na diyagoya wa eh, n'i bɛ
mɔgɔ mɔgɔ bɛ na a don fɛn ma wajibiya mɔgɔ si kan ayi fɛn ma wajibiya mɔgɔ si kan mɔgɔ tɛ na fana k'a fɔ ko n kelen n kunko k'a fɔ sɔnni yɔrɔ la an bɛ ka sɔnni kɛ jamana de ye nka ni mɔgɔ min ŋaniya ye syɛ kelen ye i bɛ na ni o syɛ ye kɛ ni mɔgɔ min ŋaniya ye ba ye na ni o ba ye ayiwa mais foyi ma wajibi mɔgɔ si kan an ye min wajibiya mɔgɔw kan dɔrɔn ni aw bɛ na a ye farafin finiw don a kana an t'a fɛ ka mɔgɔ ye a yɔrɔ la costume ni karabati bɛ min na ou bien mukɛ samara bɛ mɔgɔ min sen na walima kɔlɔsi bɛ mɔgɔ min bolo a ye farafin finiw don an yɛrɛ ka finiw don ta ye mun ye aw ka na kɛnɛ kan a faamuna ko bɛɛ k'i yɛrɛ bila i yɛrɛya minɛn kɔnɔ voilà ka kɛnɛ sɔrɔ Mhm. o de don c'est bon merci